pa 10 May 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya The Hot Current. Program imene timabwera pano kuzalankhula pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno ndipo tikamayankhulapo pa nkhani zimenezi ayi ndithu timayankhula chindunji osazembazemba koma kuuzana zoona zokhazokha za mmene nkhani ikuyendera mdzulo buno mbali ya kuno muli ndi ine nkhwenda vidi Wonder Msiska nkhwenda mnono chabwino komanso ndatulukira nawo ambuye bishop bishop chimwemwe chafumuka ndakulandirani ambuye bishop ndikulankhula ndineyo Mukuyang'ana ndikulankhula pomwe. ndineyo ndathokoza kwambiri nanga mukuyang'ana ujeni angoni wawo wakwacha ayi ndathokoza lero ali black black chipewa cha blue sapato ya white sapato yatha sindimakuonani bwinobwino yani matha kukumvani koma sindimakuonani zimene bwinobwino ndapanga ndapanga zovuta kwambiri chabwino sindimakuonani Eh. nditaona kuti simunavala chisoti ndinangotenga changa kuchisiya pansi ndathokoza ambuye bishop takulandirani mu programu yathu ya lero mbali yawo konso tili nawo angoni wawo amenewa ndi alembi a bayana chunga takulandirani abayana zikomo kwambiri mmene tikuyambamu kuti west ham united ndi gunners arsenal du kwa du ndithu gemu imene ambiri ali nayo chidwi nde tikuwapasa bizi anthu ife anthu azisuzumira kuti ku gemu ikuyenda bwanji kumabwereranso kuno ku hot current ifeyo tizikupasani zotsatira mkatikati mwa program imeneyi zikamachitika so musadandaule yayi khalani pompayi musavutike kuti muzipitanso kwina ndi kwina tizikuwuzani kuti kodi zikuyenda bwanji nkhani zathu ndi zitatu apm adayikirapo ndemanga ya mmene misewu mdziko muno ilili tikufuna tiunike nkhani imeneyo komanso anayikirapo mlomo pa nkhani za mafuta kodi tiyende bwanji kupita chitsogolo nkhani ina ndi imene tikunena kuti titabwera pano kuzanena kuti tamva mphekesera kuti salima shuga afuna kuyigulitsa tidapita kukaona kuti kodi kampani ili bwanji nde muona ine ndi angoni wawo tili ku salima shugaku tikuyenderayendera pamene tikhale tikufotokozerana kuti kumeneko tinakaona zotani nkhani inanso imene anthu ambiri ayima nayo mitu ndi zomwe zikuchitika ku chikwawa ndi ku nsanje kumeneko Kwabuka nkhani zimene anthu akuti kodi zoona zenizeni ndi ziti? Abambo ena kumeneko akumanena kuti ii Khazikhazi angozindikira kuti phukusi palibe. Kenaka phukusi labwerera. Kodi zikuchitika motani? Akupanga zimenezi ndi ndani? Kodi nkhanizi ndi zoona? Nkhanizi ndi zabodza? Chifukwa cha mphekesera zimenezi zachititsa kuti mpakana ndithu anthu ena atatu. aotchedwe, kuphedwa ndi kuotchedwa mokuti a, atolankhani athu adali kumeneko kumene malirowo amayikidwa lero kuti amve zoona zenizeni za nkhani za matsenga zimene zikuchitika m'boma la Chikwawa komanso Nsanje. Ndakulandirani azibambo inu. Zikomo kwambiri. Tuyamba ndi nkhani ya a President Arthur Peter Mutharika adaikirapo ndemanga pa nkhani ya misewu m'dziko muno nde ndikufuna tionere ka video kameneka mwa mmangu mmangu Obedi Nkangama ponya ka video.
Koma dziko ndinapeza kuti linaonongeka kwambiri litavunda kwambiri monga misewu lero ndachoka ku blantyre eh? Eh, zomvetsa chisoni kwambiri 6 hours ndi pansewu kuti bububu zomvetsa chisoni kwambiri
kudandaula a president akuti bubu bubu bubu bubu pamene panandikhudza ine achita kuti "Ih, ine ndate munthu wamkulu yamkhudza Ish. ambuye bishop

Ang'oniwa what is your reaction to the president complaining about the status of our roads in that manner Ah, cho- choyamba ah, tima- timafuna mtsogoleri aziyenda ndi amalawi mmavuto ndi mumtendere chifukwa kwa nthawi yaitali zimaoneka ngati kuti amalawi timakhala ngati tikukhala dziko lathu atsogoleri athu amakhalanso dziko lina ndiye kumumvesera mmene amayankhulira mtsogoleri uja nkumati eya he is speaking our language akumvesesa zimene ife tikukumana nazo ndipo mmene amakamba zonena kuti mpaka na 6 hours amakamba nacho amathamanga Yes, Ambuye. so pokafikira mpaka ku Lilongwe 6 hours Eh. si pano now imagine magalimoto athuwa kuti ukafika ku lilongwe pamene ndi suspension yatotoka and kuti ukaguleso spare part ya, exp- ya, ya, ex- um, ya, ya, ya galimoto ndiye kuti si masewera ayi ndi ndalamaso zochuluka enanso mwina akuwuza kuti uh, forex mwina palibe sungayitanisenso zitsulo zimenezo kuchokera kunja nkhani ndionena kuti we are happy kuti mtsogoleri wathu waona mavuto amene ife tikukumana nawo Chabwino. kuti ukumati ukamati ukupita ku lilongwe ngati sukukwera ndege Mm. kumakhala mtima bii kuti koma ndikafike ku lilongwe moti ikakhala kumafunsa kunena kuti kodi palibe za virtual sizingachitike pa intaneti pomwe kale timachita kuthamangira pano kuopa chifukwa cha misewu imene ilili however nkhani ndionena kuti kuyankhulako is not enough chidwi chathu chili ponena kuti aha mtsogoleri wathu waona so what chitachitike nchani sopano nde ife maso ali ku- kwa, kwa ajapi mhango eh? ali maso athu akuyang'ana ndithu kuti kodi kodi kumeneko ku nduna za misewu chichitika nchiyani chifukwa tonse taona kuti aa koma pansi sinakhale bwino but the action that follows is really what matters so we are watching and we- we're giving them benefit of doubt koma ife tikudziwa zonena kuti i'm sure ngati a president poyamba amangomva panopo azionera wokha Chabwino ayamba choncho angoniwo ambuye bishop kuti he's happy kuti a president akumva ululu umene timamva tikamayenda Blantyre and Lilongwe bububububububu 6 hours mmene zimathamangira galimoto zawo zija ena afe ndiye kuti mwina ndi 10 hours pena kuyima ndithu kumachita kukasuzumira kodi ndidutsa kuti kusowa koti uthawe ku kujeni ku dothi kulinso pothole pa ujeni patala pothole anthu ali kupsa ngati chigumu pamwamba moto pansi moto kodi mmene anatero muja anayimira pabwino kapena amayenerano apitirire kuti atakumana ndi bubububu ameneyi chichitike nchani inuyo kukhala kuti ndinu anduna oona za transport ndi za mtokoma ndi zoterezo ajapi muhango kuwamva abwana akudandaula choncho akuyenera kuti atani ambuye bishop
msewu wathu umene anadutsa a president m1 road msewu umene ujawo ndi wa kamuzu banda wakalekale wakumbika umene uja kambirimbiri ndipo a president oyamba kudutsamo si apm yayi mwadutsa ma president onse amene tikuwadziwa ife kuyambira ndi kamuzu amene tinakakhala titaganiza kalekale tinayendapo ine kuyendetsa galimoto kuchokera mu johannesburg mpaka na bloemfontein anthu aja msewu amaukoza daily ali misewu yabwino koma upeza kuti mbali monsemo akukoza msewu ife msewu kuchoka pa zalewa mpaka nokafika uh, pa chingeni upeza palibe amene akukoza msewu msewu ukumbikawo so ine ndikunena kuti kuyankhulako tamva ndithu a president akumana ndi zimene ifeyo tathokoza kobasi chifukwa akumana ndi zofana ndi zimene ife nthawi zonse timakumana nazo um, tikuziona mbali ziwiri kuti ngati munthu wamkulu a president amene ndi president wa dziko amva kuwawa kwambiri kuti sakuyenera kudutsa msewu umene ujawo koma angadutse kuti poti msewu wathu kumalawi kuno ndi umenewo reaction ya japi mhango kumalawi kuno ko madrama ndi ambiri kobasi a president e masewero a president ayankhula muja nditi a minister mtima unatentha kwambiri eh, kuti iyi koma nga- a- a- abambo wanga chifukwa president ndi bambo wako ndi bambo wathu tawadutsitsa msewu umene ujawo chimene chinakachitika atangoyankhula a president tinakaona kale kale a president akayankhula tiyerekeze kamuzu banda abingu kumakhala ma fast reaction a zinthu eh? kuti atamaliza kuyankhula tinakamva zoti anthu ankhani athamangani ma mapapu ena msewu wa zalewa ndionera kuti mukuwafunika mutatenga mchizimachanizi kukangomusalazako mukudikira kuti mupange zina zake you can- with- tikimali chani zimichengazi ngothira dothi ya mukonze wapa i'm trying to say kuti mukudikira long term yokuti mukonze you can put some small small things zimene mukudziwa kuti apapa bola munthu samene pali mabampu ena kuti simaduse kumene kuno ndadusako omaita udakasoni koma inuyo mupeza kuti a road traffic and a road traffic aja akatigwira amaita kunyadira ngati ali kumwamba ngati kuti miseuyo amasunga mnyumba mwawo kunyada taimani apa eh? koma iwo amadutsa kuti because road traffic authority road tra- amene amatiyang'ana ife odutsa mmiseu asamakonda kwambiri ife tikapalamula kunyadira kuti takugwirani bwanji mateyala adzimva nafenso chisoni kuti ngati teyalapo lang'ambika lang'ambikira seu uti Ndi seu wathu omwe uja wang'amba teyala simadusa kuchipinda kwanga kuti nkang'ambe teyala iyayi ndimadutsa munsewu wawo umene they, are, they have the authority over that road a Jappie Mhango abambo wathu adandaula pupupupupu chokani pa mpando muthamange mubwere kumene anena pupupu a president pamene mungayambirepo pamene angakwanitsepo i know it takes billions koma some small billions eh? akoza kuyambapo kuti dzimabampu dzikuluzikulu zijazo ya munadutsako seu wa golomoti salima wacho wa golomoti umapita ku ku si ku mangochi Mangochi. Ai, ai, ai, ai. inu mwadutsapo sewu wa ku zomba kuchokera pa pachera pa chinamwali Eh. kumapita pa jokala kupita pa solijini pano kafika mpana pa chingeni umene uja ayi ndithu yes zosakhala bwino yes zosakhala bwino Mm. moti pupupu wanu uja president ngati mukuonera si kokhako ndi pupupu pupupu bu mapupupuwa nde ndi pena paliponse even mpaka nofika mtawuni mwathu munomo nde muli pupu bambamba si pupupu yekhaso ndi bambamba pupu Ndi ma location omwe. inde so a minister a president ayimba likhweru eh, akuwuzani kuti mm, sizili bwino ndinakaona ngati inuyo muthamangire kwambiri ku roads authority ndi anzathu amene amayang'anira misewu aja kunena kuti kathumba ka emergency katapezeka kuti mapupupu mwinapo tikhoza kwanitsa tikudikira a long term Yes. a budget ino ndayamba motero chabwino a- a ngoni wawo nthawi zambiri timakonda kupanga blame amene analipo amene analipo palibe chimene amapanga chanchani kuti si chifukwa chake timachosa amene analipo akakhala kuti akupanga zimenezo zosakonza Yosakonza Chifukwa chake zimene- timachosa ne tikachosa nkubwerapo amene abwerapo azizipanga handle bwanji izi posafuna kuti blame ikhale kwa amene tabudulawo because the fact that tabudula nchifukwa chake tikukuuzani kuti awa samatithandiza inu mukabwerapo muyambe bwanji mmene tikukambira apapa kuti miseuyo ngati u m1 eh, kuchoka uh, pa, pa chingeni muona kuti pamene paja pali chipata chotolera ndalama pa kalinyeke pali chipata chotolera ndalama mukamatsatira kuti pamene paja patoledwa ndalama zingati zambirimbiri anthu samvesa kodi ndalama zimene tikutolera pamenepa zimapita kutiko ngati sizikukonza msewu umenewu ngati sizikukonza msewu umenewu ndi zofunika kuti zipitirabe kumalipira ndalama imeneyi ndalama imeneyiyi timati tikulipira chifukwa cha chani kodi nesa timati kulipira ns- ndalama imeneyi kuchonga choti muzikonza msewu anthu akamafunsa choncho nkulakwa ayi ndipo sikulakwa Ah, ndiyambe ndi mbali ah, yoyamba imene un- unafotokoza yokhuzana ndi kuchita blame shifting the blame to the previous government Ah, kunena kuti anda mgwirizano coalition ata osati mgwirizano koma timati tonse alliance Alliance. tonse alliance atalowa mboma nawonso ankachita blame zinthu zina a- Za DPP. a dpp a dpp nawonso ankachita blame amayi Yes. a joyce banda Yes. Ah, ndiye mmaona ngati koma chimene timawauza andale nchonena kuti pamakhala malire koyambirira kuja miyezi yoyamba mwina first second month anthu amamvesa Yeah. kuti a mudaka mudakakhazikika konza konza Kagulu zinthu wina kamakhale. koma tikamathamangira 6 months above anthu amakhala kunena kuti chidwi chawo chomva ma excuse chimachepa so ifeyo chongowapempha boma nchonena kuti musayang'ane boma lakumbuyo ngati an excuse inuyo ingokonzani zinthu zimene zalakwika basi ndipo tili mbali imeneyoyo Ndimafuna nditsindike ndithu kuti ife zinthu zikakhala kuti zikuyenda bwino timaombera mmanja Yes. timayamikira Yes. boma la malawi congress chimodzi chimene tinayamikira pa nkhani ya misewu Yes. inali kukonza misewu ya mzinda wa lilongwe Yes. makamaka in- in- in- Mkati mwa mzinda wa mkati Lilongwe. mwa mzinda Yes. and umati ukamayenda umaona kuti zakhala ngati ku tawuni tafikapo ya koma otherwise kwinaku they did not do as much job eh, ntchito yabwino ayi komanso tingo- tingoyikapo ndemanga kuti msewu wa m1 ntchito imene ija andale amakonda kutenga credit project ya m1 kukonzanso m1 ndi ndalama kapena kuti chithandizo cha m1 ku- kukonza ndi a european union bungwe la european union limene imatithandiza ndi ndalama zokuti mseu uja muone kukonzeka kumene kukonzeka kuja ndi a european union ndithu ndiye pakatipo project inayima chifukwa chonena kuti ma contractors sanalandire ndalama zawo tisanabwere pano tinacheza ndithu ndi wina wa ku european union kungotitsimikizira kuti ayi zikuoneka kuti ndalamazo zinaperekedwa kwa macontractors so tikhala ndithu tikufuna mawa atilonjeza kuti atipasa progress report ya msewu umene uja koma chimene tinganene nchonena kuti tisamadalire madonors amene timamva gubudugubuduyo ndifeyo Yeah. So awowo azitithandiza inde akupanga mbali yawo Pamene- komanso ifeyo mbali yathu tiyeni tizichita makamaka nkhani imene mwanenayo Yes. kuti kodi revenue imene imabwera kuchokera ku ma toll gate ndi ma revenue enawo ndalamayo imapita kuti tinachezapo ndi mkulu wina ah, woona nkhani imene zim- mdziko muno sinditchula dzina tingamupachike mmavuto amanena kuti iyayi Zikhala ngati kuti ndalama zija sizimapita ku thumba lenileni loti tizikonzera msewuwo. Zikhala ngati zimakalowanso ku thumba lalikulu. Ndi kumene kuja kuti zikachoke zimakhala zovuta. Pempho lathu ndi lonena kuti why can't we change our systems in order to benefit ourselves ngati dziko? Kodi n'chifukwa chani timafuna kuti tizikhala ndi ma systems amene sakutipindulira and we still clap hands? Chidwi chanu nchotani kuti ndalama za toll gate zizikalowanso kwina kumene sikugwirizana ndi ndi maintenance ya msewu? So, kwa ine ndi zomvetsa chisoni, tizalira mpakana liti? We should do better. Pomaliza, ma engineers akapatsidwa mwayi kapena kuti ma contractors akapatsidwa mwayi wokonza misewu katangale too much that is also one of the problems that we have in this country chifukwa kwinaku nkonena kuti ndalama zidaperekedwa koma the quality of the road work was not good enough Chabwino, titakambapo za nkhani ya mseu, a Mutharika sadangolankhula zomwezo, adayankhulaponso nkhani za mafuta. Tionenso video iyi.
komanso nkhani ya mafuta tikonza mano posachedwapa kuti nthu mafuta asowa afika nanga kuti ma tanker muno ayi kuti ma 243 ma tanker atu ma tanker muno afika kumeneko
chabwino pamenepo adayikirapo ndemanga za mafuta mukumbukira kuti tidauzidwa kuti kubwera mathankala 243 ndi amakamba kuti ayi ena mmanena kuti kodi mathankala amene ali kuti fwefwefwefwe mmene amapangira nthawi inake a apm mukuwadziwa ndithu ndi munthu kuti amalankhula moteromo na tizimve bwanji za mafutazi chifukwa chokuti iwo amatsimikizira kuti zimenezi zili under control Ndimati tiyambire mwina pamene tikukamba kuti ah, tamva ah, bungwe loona zoyendetsa mafuta mdziko muno ah, mm, ah, Malawi Energy Regulatory Authority a MERA amenewa akutsitsa mtengo wa mafuta a mtundu wa petro kuchoka pa K6,672 pa lita kufika pa K6,209 pa lita, imeneyoyo ndi discount ndithu ya 6.94 percent, kutanthauza kuti achotsapo K463 pa lita. Tiyambe pamenepopo, ndimalizira ndi a Ngoniwawo, ndiyambe ndi Ambuye Bishop, mwayilandira bwanji nkhani yotsika mtengo wa mafuta a petro chifukwa dizilo sadatsike adakali chonchija, nso mafuta a ndege adakali chonchija mwayilandira bwanji kutsika kwa ma, mafuta a petro tikuwunikiranso zimene anayankhula a apm Mm-mm. kupanda kunena kuti ta- tathokoza tinganenetse kuti tayilandira bwino kwambiri kuti mafuta ama- a- atitsitsira achotsako pang'ono 6 percent ya petro ife ndi a dizilo ndiye tikukhulupirira masoto ali kunjira kutinso pamene achotsa ku dizilo ku petro mwinanso ku dizilo akutheka koma Kutsitsa kumeneku kwafika pa nthawi imene tangotha mwina 1 month, 2 months, 1 atakweza ndi 40%, yeah, so pa 40% paja atikwezera kenako abwera basi eh, ta- ta- ta- ta- ah, tinakuikira mitanda sikisi apa tiyeni tikuchotsera umodzi ya ndikuona kuti ah, poti ali ndi masamu amene akuchita kuchotsa kumene kuja achita bwino koma kudakakhala mmene mmalawi akumvera anakachitako pang'ono kutsitsa ndithu ya zinakhala bwino uku ndikuyankhula kwa mmalawi wina aliyense ali kudziwa kuti ya tathokoza kwambiri mwachita bwino mwatichotse munalonjeza mwabwera ndithu apa kuti mwatichotsera koma amalawife uh, timakhala ndi ku- kutsogolera anthu Kuli ndi ndale zina zimene anthu amafunitsitsa kuti munthu wa pansi asamadziwe, kuonetsetsa kubisa zinthu zonena kuti the real information that a Malawian is supposed to get timabisa. Mwachitsanzo ma levies, anthu aja amafunitsitsa kuti tisama, anthu asamadziwe kuti akamati 6000 ija mkati kamweko muli, muli zinthu zina zimene nzowonjezerapo zimene atakhala pansi akhoza kuzichotsa ndithu koma anthu amafunitsitsa osati awa okha koma kuyambira kalekale ndithamange kwambiri pepani ndimanena za shifting ya blame ija ndimamvanso anthu kwambiri amakonda iyayi kongeresi inatibwezetsa mbuyo kwambiri tinakhala kuti sinakhale ndi malawi congress party mwezi pano patili patali inu mwatenga mkazi wa mwini wake mwalanda mwabweretsa mnyumba mwanu nkhani imene mudzikamba tere kuti mamuna ako uja samakugulira nsapato mamuna amene uja anali chitsiru bola ineyo iyayi ingoyambani kuonesa yambani kuonesa kuti ndinu adolo gulani nsapato zabwino zovala zabwino so nkhani yokhudzana ndi kutsika kwa mafuta ili bwino kwambiri nkhani ya uh, kupanga stabilize kwa petro ndikhoza kuti petro ali bwinobwino koma dizilo akumavuta kwambiri mwinanso kapena akudziwa atiuza kuti dizilo akumatha kukhala mblantyre monse muno mwina kukhala malo amodzi dizilo sanakhaleko okwanira chiyambireni chaka koma petro akupezeka ndipo kaya mwina poti anakalokwera ma mafuta petro akupezeka ndithu ya two days ndamona ndithu naona kuti yayi akupezeka koma dizilo sakupezeka chabwino ah, ah, ngoni wawo ah, joseph mwanamveka ine ndimakonda kuwatchula kuti amatchona amene wawa komanso mai jean mathanga ah, mwanamveka ndi nduna zachuma a jean mathanga ndi nduna owona za mafuta ndi zote adanena chifukwa chokuti akuti padakali pano pali strict adherence to automatic price mechanism apm kutanthauza kuti mmene mtengo wa mafuta ukuyendera pa msika wa dziko lonse lapansi Yeah. zizichita reflect kunoko ngati watsika ndi petuloyo ndi kuti kunokonso petulo tizimpanga factor in zonsezo tikaona nkuona kuti kodi tichita kumutsitsa bwanji kaya ndi diziloyo apa zikuoneka kuti dizilo ndi kuti sadafike plus or minus 5 Yeah. to trigger the change in price Yeah. zimenezi nzofunikira kotani kuti amalawi asamangoona zinthu zikungokwera chifukwa mbuyomu tinene zoona achunga Petulo samakwera dizilo samakwera chifukwa cha ndale adamugwira pa mtengo wa bodza zimene zidachita affect chain supply yonse ya mafuta. Yeah. And chifukwa chosamukwezera amaona ngati kuti zithandiza mavoti mm. koma as you and me know sizinathandize mm -hmm. andiso chimene chinachitika nchonena kuti tinapezeka tili ndi ngongole mm. chifukwa yonena kuti mafuta aja ndingati kuti munthu amene akuoda chinthu pa mtengo wa 10000 kwacha ndiye akugulisa pa mtengo wa 7000 kwacha
ndekuti akumaluza 3000 kwacha ulendo wina uliwonse umene akuoda Yes. munthu ameneyoyo sangapite ndi bizinesiyo patali ayi so zimene timachita zinali chibwana so pamene tikuyamikira boma la dpp ndi pati imene yonena kuti anabweresa pa mbalambanda vuto lathu ndikuliwonesa nkunena kuti umumu ndi mmene tilili zitipweteka koma this is the reality on the ground kusiyana ndi kuti ngongoleyi tizipitirira kukhala nayo so mbali imene tinatha- tinathandi- tinathokoza kumbali imene anthu ndikuona ngati sakumvesabe ndionena kuti it means kuti government is not necessarily ndi imene ikumadzuka fwakaena naona kuti yayi anthu nnatu a- a- a- apanga tujeni asisa mtengo wa mafuta mm. it's not even that it's not even within their control if you ask me Yes. Fuka nkhani ndi yonena kuti ma market forces kunjako akakhala kuti akwera kapena kusika ndikudusa pa threshold ya plus or minus 5 ija yeah ndiyoti pamene pacha pamene akupangisa kuti kuno ndi mmene mnanenera it's automatic pricing mechanism sikutinso munthu usakupita ukachita kugunyuza kuti yayi ayi chokha chungotani Chungonena. chungopanga So adherence yache njofunikira because ifeyo itithandiza kunena kuti tiseve kumbali ya ah, ndalama zimene zima- timalowesa kugula mafuta koma ndimaona ngati kuti mbali yayikulu imene aMalawi akudandaula ndi nkhani ya supply kumbali ya supply ikuonekabe kunena kuti somewhere somehow zinthu sizikuyenda kwenikweni chifukwa yonena kuti Mfundo imodzi imene ankatchulira a Namathanga ndi anzawo ankanena kuti takweza ncholinga chonena kuti mafuta azitani? Azipezeka. Azipezeka. Yes. So mafuta akakhala kuti sakupezeka zikumakhala zovuta kwa munthu amene has basic understanding of zinthu ngati zimenezi kuti ah, inu simunanena kuti mukakweza mafuta a- a- Azipezeka. azipezeka. Yes, Ndiye zoti chifukwa kwakuti chake- nkhondo zikukhudzaso chani. Exactly, exactly. Nchifukwa yake izizi zimafunika kumalongosolera time and time again kuwapempha mabungwe ngati a MERA aja kuti azibwera azisafotokozera anthu kuti aziyenda limodzi ndi aMalawi a Namathanga muzituluka nkumayankhula i know so far she has done well Yes. tinayitana pa program ya Gwanje tsiku lina Friday. lachisanu Yes. Ti- anati- anatiyankha ndithu anafotokozera aMalawi zina ndi zina koma at the end of the day anthu afuna supply so chitani zimene mungachitezo kaya mukatero simukugona musagone kumene chifukwa tinakuvoterani Yes. koma nkhani ndiyoti mafuta azipezeka a dizilo asamalire chifukwanso diziloyo ndiyofunika kwambiri kuti chuma cha dziko chiyende fani kakamba nkhani ya mafactory Yes. nkhani ya production Ma- nkhani ya magalimoto magalimoto akuluakulu amene amanyamula akuluakulu onsewa amadalira dizilo chabwino ambuye bishop a- a mngoni wawo ayikhuzapo nkhani imene nkofunikira kotani kumapereka ma update pafupi pafupi chifukwa nthawi zina kumakhala kuti kwaperekedwa lonjezo you know pena lonjezo iyi ndiye imaperekedwa at gun point chifukwa ndikunena nkhaniyi potengera press briefing imene idachitika ku hotelo ya Mount Soche kumene atolankhani we literally said sitituka muno Mutiuze tsiku. mutiuze tsiku ndi adanena kuti pofika pachiwiri patafika pachiwiri ayi ndithu tinkaonabe kuti mafuta sadakhazikike ndiyeno fwemfwemfwe amanena a Mutharika uja amakhala kuti ndi anthu akukuwa anthu akafika mmachani Apeza mma filling filling station station. muja mulibe ndi ama- ah, fwe, fwe, fwe, ah, fwe, fwe. Chifukwa choti anthu, they are complaining ah sitinampeze How do we make sure kuti tikuyenda nawo limodzi anthu aja kuti kusatuluke fwefwefwe ma updates azibwera pafupipafupi motani kuti akuluakulu tinati tuesday koma e sikhala tuesday mwina likhala saturday mukuona bwanji ambuye bishop ndizofunikira kwambiri anena kale aljena alembe kuti akufunika adzituluka mwina nda MERA komanso kuli maoutlets ena amene apart from iwo aboma right amene akhoza kugwiritsa ntchito ngati program ya iyi Eh, kuti tafotokozani bwinobwino anthu for program ino anthu amaionera kwambiri ndi chidwi and anthu amaikhulupirira chilichonse chimene chimakambidwa pano ndi choona ndipo ndi zoonadi chimakhala choona Eh, ta- tafotokozerani nkhani yokhudzana ndi izizi chifukwa adanena tsiku lija kuti nanga pachiwiri mafuta atapanda kubwera kuti kuli anthu kuli queue mudzati chani ndiye munanena kuti that was at the gun point number two kudziwa kuti kuli nkhani ya forex imene nawonso sakugona nayo tulo they can promise here kuti tipanga zakuti zakuti koma ngati forex kulibe azimba zoti mavuto awawa tikuwaona lero lero tikhoza kukhala ndi mafuta tidabwa wiki yamawa mafuta aja kulibenso Yeah. because the forex is not there so the update izibwera kuyambira ku forex kuja and the bank uzanda ife mafuta anthu azathu ali ndi mavuto amene achokera kwathuku tchene yake ndiyotere ndikuchotseratu blame game yoti aifeyo amene anapanga zimenezi tiyasiya awawa a Malawi Congress Party

ndilimene nde ndilimene akatundu aja ndamachena katundu tinkamfuna uja amayi ndi Ndamene, abambo ndamene. ndamene Eh. ndeno mmene tampezera akamagulisa galimoto amanena kuti as amati chani as is basis Eh. tayigula mmene ililimo Amakuza asumbu. akapeza kuti mulibe injini ya sitinasegule boneti pogula Eh. ndekuti tagula mmene tililimo ndoti tiyeni tipeze injini kuti titani tiyikemo kuti iziyenda komano a mwina mwapaderadera pokuti a Mutharika adachita react ku misewu anthu tuthokoza kuti bwana mwaiona misewu panganipo ni kanthu anyamata anu achina ujeni inu bwana Jappie Dada Jappie chondi thamangani kuti mukonze nkhani ya mafuta bwana ndi imeneyonso mwapanga comment please follow up and see kuti kodi zikuyenda bwanji malawians are happy amamva mtsogoleri akudziwa mavuto amene akumana nawo nkuyikirapo ndemanga and giving them hope tikupita ku break ya series enterprise proud sponsors athu amene amagulisa katundu wa stationary komanso electrical boma la zomba komanso lilongwe kenaka tibwerenso ndi nkhani zina khalani pompo

tikupitirira ndi programu ya the hot current pano pa times television ttv ndipo lero ndi la mulungu pa 10 may 20 26 timaunika zimene analankhulapo a president apm akupita ku lilongwe bububu amene anakumana naye mu msewu wa m1 komanso ndemanga imene anaperekapo pa mafuta adayankhulaponso nkhani ya nyapapi takhala tikumabwera pano kuwakumbusa amalawi kuti nyapapi ndi ndani ndimanena kuti nyapapi ndi munthu amene saona zinthu zabwinoyi iye amangoona zinthu zoyipa basi china chilichonse choyipa mtima wa unyapapi mukuimva bwanji nkhaniyi mwachidule tisanapite nkhani yachiwiri alipo anthu mdziko muno amene adangosankha iwo kuti azingoona zoyipa anyapapi alipo ambiri makamaka ukakhala kuti munthu mwako muli ndale basi china chilichonse maso Eh, maso ana- uja- maso andale olo munthu atapanga mwachitsanzo zimene akupanga uh, apm ine ndimanena kuti mtsogoleri amene tinkamfuna ndi apm otani mtsogoleri amene tinkamfuna sikuti anaenda mumsewu yayi koma anthu amene ak- aku- ali nawo pafupi samene tinkamfuna eya even mananga sipena eh, timati aja adalipo aja Eh. timanena kuti yayi mukuyenda kwambiri mukuyenda kwambiri Mm. lidali vuto Yeah. awa abwera sakuyenda aya uyu sakutuluka uyu Ayi. sakutuluka akudwala Amwene. timafuna munthu otani ndimanena zimene zozolera kunena kuti munthu udzitangwanika zoti anthu andinena kuti chani amwene chimuvala kuti ichi ali onyamala samva kutentha amenemo muvule muvule koti wa jija amavala jeje anthu munthu aliyense akakhala sakufunira zabwino palibe chabwino chimene ungachite chimene angachiyamikire so uh, kuyenda kuja kunali ndi ubwino wake eh? despite kuti kuma kuba ndalama imapita kunali ndi ubwino wake kusayendanso ndi- kuli ndi ubwino akhala mu ofesi aziona zinthu n'kumazi thamangisira mwachitsanzo anabwera kuno blantyre president akumana ndi a standard bank akumana ndi a kodi fdh akumana ndi a world bank in the office eh? abwe achakwera akabwera sanakakhala ku office kuti anakazungulira kuzingwangwa anakapita kuja anthu anakasangalala, taona president amasowa so all these things eh, uh, nzo nzabwino bwino chabwino tisachedwe nthawi chipoti tikuthamangitsana pepani a mngoni wawo Yeah, ipepe pasani mpata kuti muchitepo ndemanga wenu tidabwera pano ife Sabata yinayo osati ndiye masabata ziwiri zapitazo tidabwera pano ife nkudzanena boldly kuti ife tikumva mphekesera kuti kampani ya Salima Sugar afuna ndithu wina wake atayigulitsa ndipo tidapanga choncho eh kudaputsa mapiri pa chigwa anthu ena nkuti atapereka ndalama zawo ku Salima Sugar kudikilira kuti ayambe kuphika sugar May muno amaitanisa tibwezereni ndalama zathu mufuna kugulitsa kampani ine ndi a Ngoni wawo tidapita ku Salima tati eh, a Ngoni wawo tiyeni tikasuzumire tikaone kuti kampani kuja kukuyenda bwanji ufuna kugulitsidwa kuja mwina afuna kugulitsa chinthuchi chifa chidafa chilibe ntchito bwinobwino mwina tika kodi chili motani nde ine ndi a- abambowa tidapita ku Salima Sugar ku Bereko tidapezako bambo Francis Pindani. Amenewa ndi a Estate and Administration Manager amene adatifotokozera mwachidule. Timve zimene adayankhulazo kenaka tipitirire ndi nkhani yonse.
Ine ndi Francis Pindani yemwe kuno ku udindo wanga ndine Estate and Administration Manager. Salima Sugar ndi kampani ya Chimalawi yomwe inayamba 20 inasegulidwa 2016 koma ntchito zake zoyamba kumanga zinayamba 2015 kampani kupanga produce sugar kunoko inayamba 2016 yakhala ikupanga sugar panopa kwa zaka 10 tsopano mu chaka chinocho tikuti ndi chaka cha cha namba 11 kuti tikupanga sugar kampani ino ili ndi anthu ogwira ntchito nthawi ya season- o- off season timafika anthu 2000 ikakhala nthawi ya season timafika anthu 4000 plus omwe ali direct and indirect workers salima sugar off season yake imayamba january mpaka na april nthawi ya season imayamba May mpaka na December. Chaka chino tikuyembekezera kuti season yathu tiyamba kumapeto kwa May kapena first week of June. Pano pamene tikukamba pano maintenance yathu ya mashini ili mkati, maengineers athu maengineers athu ali kalikiliki okonza zinthu kuti zonse ziyende bwinobwino. Mizimbe ili rede, tili ndi mizimbe yokwanira kuchokera pa estate pano komanso kwa alimi athu ozungulira omwe adatipatsa mizimbe yambiri chaka chino Ubwino wake chaka chino kukuoneka kuti kuli mizimbe yambiri ndipo chaka chino Amalawi ayembekezere kuti kukhala shuga wambiri wa Salima Sugar. a francis pindani amenewa ndi estate and administration manager wa kusalima shuga ngoni wawo inu ndine tinapita kumeneko ambuye bishop azikirapo ndemanga zina ndi zina koma kwambiri ndiyankhula ndi inuyo ndi kampani yanji imene munakayionera salima shuga mukhoza kuifotokoza motani titabwera pano kunena kuti pali wena afuna kugula kampani imene um, kampani nchopasa chidwi massive investment umati ukazungulira kuona makina kuli mashini uku mm. tinakwera mastepe ena mpaka kufika 45 meters above ground tikaona boiler. ndikumaona koma ndikugwira zisulo kumati koma panopo tikaendelesapangaso um, Koma nkhani ndiyonena kuti kunalowa ndalama zambiri investing into this place and mwina amalawi kuti angokhala ndi chidwi sugar amene amapangidwa kumenekuku amatenga kota eh, and amakwana kota ya percentage yonse ya- ya sugar supply mdziko muno 25%, Yeah? yes.
ndikuti 25 so ndekuti ma- makampani enawo amapanga ndithu 75 pomwe eh mwaona makina ake osati masewera tikusika pamenepapa tikupemphera kuti ambuye tikafike ku Blantyre so makina ngati awawa amenewa tinatenga ngongole ndithu ndalama yochuluka ah, kuti kampani imene ifike pamene yafikapa and mukufotokoza kwawo apindani anatifotokozera kuti ngongolezi zikutha chaka chamawa so inu abishop Munatenga ngongole kugula makina am- akulu amphamvu ngati amenewo Umaliza kubweza ngongole. nde ukumaliza kugulisa ukup- kupereka ngongole basi ungamanene kuti na- ndikuchitayaso chinthucho panopo ndiye poyamba kudya phindu sopano chifukwa ndiye kuti ngongole ija tabweza ndiye pano pressure yonena kuti ndalama zizipita ku banki zi- yachepa panopo ni nthawi ya profit so si nthawiso yogulisa komanso ndiyamikile kuti mkulu amene tinakumana naye ndi, ndi, ka- ndi kaswiri mm. ine pamakhala mamanejala ena akamafotokoza zinthu mati "Ah, koma uyuso uyu nde ka- ka- ka- ka- analowera bwanji amene amaziwana ndi abwana koma pin, apindaniwa mm. kunena zoona amati akamafotokoza ndiye pomaliza pamene timazamva za maphunziro awo kuti iyayi munthu uyitu ali ndi masters ya chemistry munthu uyi ali masters iso ya electrical engineering moti anyamata aja sangampinde akapita za ethanol kaya za chaniko za chemistry ali konko za engineering izo ali konko koma ndi munthu wina anafotokoza bwino ndithu komanso amalawi muyenera kudziwa kuti kampaniyi imalemba anthu 2000 ikakhala kuti ili mu lean season Ngati chonchi.
ehe ngati panopo yes. koma ikakhala kuti tsono production yayamba akugulisa nzimbe zija ah, sugar ndiye kuti anthu amene amakhala kumeneko ndi anthu 4000 so taganizani amalawi 4000 amene amapeza ntchito kumeneko poyamba kunali amwenyewo kunazaza amwenyewo pano ndi amalawi okhaokha kuyambira apindaniwo ngati bwana wamkulu uh, estate and administration manager kufikira kwa onse ma engineers napeza anyamata uku aku, akulimbana ndi zitsulo mwaona amalawi okhaokha kodi mungafunire zifukwa zotani zonena kuti tigulise kampani ngati iyi anthu akuthandizika Ndipo kuseri kwa anthu ngati amenewa kulinso a Malawi ochuluka chifukwa ngati anthuwa tikunena kuti alipo 4000, aliyese tangonena kuti ali ndi ana mwina 5 mu family yawo kapena tingoti 5 people in one family ndiye kuti tikukamba za anthu mwina anthu 200 chakuti amene ali kumenekoko. So ineyo ayi ndinalimbikitsika kuti kodi kunonso tili ndi ma company ngati amenewa and ngati Salima akuoneka ngati town chifukwa chimodzi ndiye chimenechi. Yes. chifukwa mudziwe zonena kuti anthu amenewatu amafuna kukagula nsima Yes. amafuna kukagula nkhuku anthu amene amapanga ama, ali, akufuna nyumba za renti zonsezo akuzipeza mu Salima and chifukwa cha chimene chocho chuma economy ya salima yapita patsogolo so ine for me i would say aa ngati alipo wina amafuna kulozedwa kuti agulise kampani Ayi ife tikumuchita release mu dzina la Khristu kuti chonde chonde chonde chonde ah, maliseche latikwana koma asabetse kampani yabwino bwino iyi. munthu wa mulungu ni munthu wa mulungu wakalipa basi watulutsa chiwanda chofuna kugulisa kampani ya Salima shuga chiwanda chimenecho out kumeneko kuli athupi nde abwana akulu amene akutsogolera kumeneko awa ndi apindani amene amayendetsano ku production ko uh, ndi ambuye bishop amenewa akuti ali ndi nzimbe yabwino chaka chino mm. uh, chifukwa choti amayuza njira ina yake imene akuti drip irrigation ndi kampani yokhayo ndi aboma uh, tidaona mmene amapopera amadzi kuchoka ku nyanja ya malawi kuzafika pa damu yawo ndikachoka pamenepo imalowa m'mapaipi mmene amasakaniziratu fetereza chanichani drip irrigation imeneyo ndi njira zamakono akuti akuyembekezera kuti ati uh, high da- production dam yawo mwaiona. yeah ima mapaipi awiri ena akakuoneka chauko ndi amene amabweretsa ndithu madzi kuchokera m'nyanja ya malawi kufika pa damuyo damu adakumba amalawi okha idali yaying'ono adayikulitsa okha popanda kugwiritsa ntchito u- ukadaulo ochokera kunja uh, kenaka akuti atha kupanga produce up to 25000 metric ton ya shuga wa brown chifukwa ameneyo ndi shuga amene imayenda malonda pa msika atachita kafukufuku wawo mukudabwa inu ambuye bishop kuti tikamakamba mmene tikukambira pompano kuti anthu ena ali ndi chidwi kuti atenge chikatundu ndi fake mwinaso ogula anapezeka mofulumira chifukwa nkhani imene inamveka inavuta kwambiri yes ende ndimaseka kuti anthu amaganiza kuti ndithu inuyo sp Yes. i think tanthauza sp anthu samalidziwa Yes.
senior practitioner mukangobwera panopa basi kulota Basi kungokamba Basi, zokuti- ah, ayi a Salima shuga afuna ayigulitse Eh. ine ndimamati umangoseka ndati sp matimu asakwazi awa ndi matimu akuluakulu amene nkhani iliyonse imene yabwera imakhala kuti yafufuzidwa yaunikidwa bwino Yes. ndivomereze kusalima ndithu ndikuze ndineyo za ku Salima si mudzi wako za salima sugar yapangitsa salima kukhala tauni yamphamvu Yes. pano pa malo pa Kaphatenga pa chinguluwe akumagulidwa ngati mtauni chifukwa choti anthu kumene kuja akugwira ntchito kumene kuja ambiri ali ndi ndalama zimene akhoza kukwanitsa kumachita Kumanga ndi manyumba, developments yes. ndipo ndiulula pano ndikati ndisanene kuti kwathuko
kodi ndinakuuza Ah, ndi wa ku Salima kodi kwathu kwa Kaphatengako kwa Kambwiri ku Chinguluwe anthu amene wawa awa atamva kunena kuti salima shuga ifuna kugulitsidwa anandiimbira foni aa tamva kuti katundu wathu uja wina afuna atenge zikukhala bwanji anthu amene akuthandizika manja ndi a Malawi and muja mwanena poyamba kunali amwenye amalawi amene ajawo akachotsedwa

mufuna ku- ife ndakalipo Mm.
Eh? Zoona. ndi mtima wanji umene womanena kuti zinthu zimene tikhoza kuzisamala Yes. inu simalabadira Chabwino.
Aku- mumafuna ndizikalipa kumeneko kunali kukalipa kwa ambuye bishopu chafumuka kupitirira pang'ono ndi nkhani imeneyi a- a- a- a ngoni wawo anatiuza kuti padakali panopa akugwitsa ntchito 1450 hectares mmene akumalima nzimbe koma ali ndi malo pafupifupi 6000 hectares kutanthauza kuti sadafike even theka la mmene akhoza kupangira koma amakamba iwowo kuti 25000 metric tons akutengako 25% ya business ya sugar mziko muno kutanthauza kuti ma competitors awo amatenga 75% yet you can see activities amakamba za ma millions of Kwachas, hundred millions of Kwachas zimene amagwira mwina per week kungolipira anthu ogwira ntchito okha. 140 million. 140 million imeneyo ndiyongolipira anthu ogwira ntchito and iwo amalipira every fortnight eh? Yes, But every every fortnight. fortnight Yes. 140 million kwacha imene ikumazungulira pamenepopo nkumadandaula kuti mabanki sakupita ndithu ukayika olo ka atm Yeah. nkumadabwa kuti ah, kodi si mukudelera ndalama zaku Salima shuga Yeah. mungapange bwanji how is company panopa 100% owned by minister of finance Yeah. through uh, uje secretary Secretary of treasury Treasury, yes. ndiye mwini wake wa kampani imeneyi Yes. kampani ya boma chitsanzo chimodzi chomati imene ili ndi potential Yeah. yokuti ikhoza kubwesa ndalama phindu ku boma tikupanga bwanji zinthu zathu makampani ngati amenewa mukakamba za size ya mundawo yes ikuonesa kunena kuti pa chingerezi mati potential kuthekera kulipo kuonena kuti kampani iyi itha kukula kuposa pamene ilipa ndipo ine ndimaona ngati kuti ngati investor boma ngati investor amayenera kumanena kuti poti ngongole tikumaliza Chaka chamawa. pano tiz- tiziona kuti kone how can we ex pand the business kuti tsopano poti ngongolezi that burden has been lifted tingatani kuti tsono tiwonjezere capacity ya shuga amene tikulima konkuno timakamba nkhani ya job creation aboma amakamba akunena kuya kulemba anthu ntchito ine ndikukhulupirira ndithu kuti company atati ayiwonjezera capacity ndekutiso anthu a- azayimba kumanena kuti apm walemba anthu ntchito so kuthekera kwake ndiko ndi- ndiko- ndikoposa zedi amatifotokozera a Pindani kuti fodya wathu uh, osati fodya koma zimbe zathu uh, shuga amene amachokera ku zimbe zathuzi ndi wabwino kufikira pa mtengo onena kuti ena amamukonda amayiko ena amachita sneak anthu amatha kudusa nayo pa nyanja ya Malawi mm. ndikukafika mpaka na ku Mozambique smuggling anthu amatha kumapita nayo malo osiyanasiyana mm. kutanthauza kunena kuti takhala kuti tayikapo effort ifeyo ngati dziko mm. ndikupanga fully capacitate this company titozafika nyengo yonena kuti tomagulisa ngakhale fodyayi ku uh, uh, Sugar. sugar kumaiko ena Yes. so kuthekerako kulipo ife aMalawi tizikhala ndi mtima wokonda chuma chathu Misonkho ngati ndi yathu. chathu cha- cha- chathu Misonkho chomwe. yathu, yes, Yeah? yeah. so for me anyone who would think of a company like this nkumanena kuti ah, chimene chokhala ngati iyayi chilibe phindu chani i think kungolodzedwa chabe but otherwise ifeyo tiyamikirenso kunena kuti a Pindani ndi anzawo amene tinapita kukaona ndingopereka chisanzo mwansangansanga damu imene Ah, anaonesa na nono ngati angathenso kubweresanso kuti Yeah. ayionese damu ija Yeah. damu ija poyamba inali yaying'ono pamene kampani imasegulidwa ndipo Imene. eh, damu imene inali yaying'ono Yeah. ndiye mapulani analipo kuti apange expand damuyo kuti ikhale yayikulu koma mapulaniwo amafunika 2 billion mi- ah, malawi kwacha koma anyamata akumeneko anakhala pansi kugwirizana Ma engineers. ndi ma engineers ndi usogoleri wawo Yes. ndikunena kuti tiye tipange zonena kuti tokha titha kupanga izizi anapanga project pompo okha ndikukumba mpakana ndithu kuwonjezera capacity kufikira pano ponena kuti ma, madziwo amatha Amasala. kuthirira munda wonse madziwo nkumasalira chifukwa chonena kuti ana, anthu anagwi- anabwera limodzi ndikugwirizana chimodzi ndikutha kupanga damu imeneyi amene mukuaonawo kumapetoko amene a engineer so wamkulu woyang'anira ntchito uh, zimenezo uh, eh, zokhuzananso ndi ehe so again chisanzo choti amalawi tili ndi kuthekera mm. tikakhala kuti tayikonda ntchito yathu mm. ndikubwera limodzi we can do yeah. great things mighty things mm. koma tikakhala kuti tili ndi mtima wosakaza ndi paja timangogwesa matransforma ma, ma mm. so chisanzo chabwino chonena kuti amalawi tiyeni titengere zimene akuchita anzathu aku Salima shuga Chabwino, zimaoneka kuti timakhala ndi vuto la shuga kuyambira nthawi ya December kukafika April chifukwa makampani a shuga amene tili nawo m'dziko muno sagaya shuga nthawi ya mvula nde amapezeka kuti tonse tasiya nthawi imodzi. A Salimawo komanso anzawo ena amakhala kuti asiya nde nthawi imene there's so much pressure ya shuga nde amapezeka anthu ena akumutulutsa shuga uja kumapita nawo ndithu m'mayiko oyandikana nawo mozemba, moyenda zija amati unchartered routes. Kodi uthenga wa amalawi amene amachita zimenezi ndi bwanji chifukwa mmene timagulitsira sugar mdziko muno timagwiritsa ntchito aja timanena kuti maujeni ah, ma distributors Yes. so iwe sungangonyamuka ayi paja unati ndifuna ndikagule belo imodzi ku Salima sugar ayi ma distributors aja amakhala ndipo anatiuza a Pindani kuti amati akatsegula kunena kuti ikani deposit ya 100 million anthu akuyika ma deposit a 100 million kuposa mmene akuganizira moti ena mpaka kuwabwezera kuti yayi mwakwana there is so much interest in yeah. buying sugar because anthu ena akumamugula ndi zolinga zoyipa zoti amugulise mayiko akunja yeah. ntchito imeneyo ambuye bishop mwamsangamsanga mungaikepo ndemanga yotani museko yawo ya anthu amenewawo amadziwana madistributors yes amene amatenga sugar kupititsa kunja

Ine nkhoza kunena mwachidule kuti anthu fe kunoko munthu anthu ambiri akalemera kuti afika pamwamba saganizira za anthu ambiri amene ali pansi zimene sizabwino iyayi chabwino tinanena kuti kumeneko tidakumbana ndi a francis pindani amene ndi estate and administration manager komano i think abwana akulu amene kunda charles thupi amenenso amaziwa kuti tinakayendera kumeneko zabwino zonse koma tinene kuti mphekesera tidayimva ndithu chifukwa ena amati yayi mungopeka zimene zija Mm, alaya iye." amenewo bwanji. tidaona zinthu ife chabwino timalize timalize ndi nkhani yochokera mu maboma a chikwawa ndi nsanje kumeneku anthu a mulungu kukumachitika nkhani imene anthu ayima nayo mutu mmene ndikuchezera ngati apapamu akuti pakhoza kudusa munthu wina ake apa pha

Sogoleni mukulira chani mukumva kuwawa. Muganiza ambuye bishop anthu amalira amalira afanya. Kuti phukusi lako lapita. Eh ndikuyamba kulira.
Eh there is no pain. Eh munthu sakumva kuwawa kulira chifanya. Ati phukusi lapita. Eh ndi cholira chikhanya. Ah si ndi katundu wa boma. On a serious note, zimenezi zapangisa kuti kumenekuku anthu ayambe kukhala mokayikirana.
Mokuti mmene tikuona pa nyuzipepala kumbuyoko ndi moto umenewowo kumene aotchapo munthu pamenepajapa chifukwa choti akumuganizira kuti munthu ameneyi amapanga nawo mchitidwe umenewo wokuti akafika pamalo anthu phukusi la moyo wa azibambo limapezeka kuti lasowa. Kodi zimenezi anthu a Mulungu mavuto tili nawo misewu bububu mafuta akutivuta basi wina angamapange masewero osowesa ka phukusi la moyo Ayi, ndi- Angoni wawo mukuzimva bwanji tiyende bwanji ngati dziko eh? nkhani za matsenga how do we deal with such issues Ah, sizikusiyananso kwambiri ndi nkhani imene takhala tikuyikamba pakatipa kuti takhala tikuona anthu achikulire Yes. akumamenyedwa akumaphedwa Powaganizira ah, kuti powaganizira amapanga kuti za afiti, ufiti, yes. kapena akumanga mvula Yes. ndi zina zoterozo Ah, iyi ndi nkhani yochititsa manyazi komanso nkhani yomvetsa chisoni chifukwa anthuwo apo tatchinga apo aphedwa pali munthu amene amupha ehe yes anthu aphedwa chifukwa choganiziridwa kuti akupanga zinthu za mankhwala kapena za matsenga now dziko lino ndi dziko tinanena kuti tinasankha kuti tikhale ndi malamulo Yes, si jambo. ngati tinasankha kuti tikhale ndi malamulo tiyeni aMalawi ti- tisate malamulo athu chifukwa tikamanena kuti aliyense azingopanga za chikhulupiriro zake zimene akukhulupirira nde silikhalanso dzikotu koma tinasankha kuti nde ifeyo malamulo athu timanena kuti Aliyense amene akuganiziridwa kuti mwina wapanga chinachake cha chipongwe kapena cholakwika, mtengeni mukamsiye kwa anthu oyenerera amene ali apolisi. Kumeneko kuli ndondomeko yake, amamtenga kupita naye kukhoti ndipo kukhotiko ndi kumene kuli njira yoti munthuyo atha kutengedwa ndi kuzengedwa mlandu kapena akapezedwa wolakwa ndi kuponyedwa kundende. Koma we should never take matters into our own hands. Uthenga umene takhala tikubwerezabwereza. Koma nkhani iyi ndiyopasa chidwi chifukwa cha katundu wakewo mm. umene ukuoneka kuti akuti ukumatengedwawo mm. now to, the, to my surprise apolisi atawatenga anthu amene ananena kunena kuti katundu wawo anasowa hey. Eh. akapezeka kunena kuti anthu aja kuti hey. Eh, kuwafusisisa kuti ayi unachita kubwerera hey. Eh. ndi nkhani izi ndizovuta ndizovuta ineyo kupempha kwanga nkonena kuti anthu achipembezo kumeneko mm. take your role mm. anthu mafumu kumeneko take your role chifukwa anthu amene amathandiza kwambiri kuti pakhale behavior change maka pa mudzi kapena pa society amakhala ma authority leaders ngati amenewawa anthu ngati mafumu anthu ngati amene tatchulawo kuti ampingo tabwerani limodzi pamodzinso ndi apolisi komanso ife amene tili mtauni tinapita ku sukulu amene kumenekuja ndi kumudzi kwathu kumayimbira mafoni abale athu kumafotokozera ziwiri zitatu kuti yayi tisamatere tisamatere tisamatere otherwise iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni ndi nkhani yochititsa manyazi Ndi nkhani yonena kuti we can do better as Malawians koma ife mbali yathu tipitiliza kufufuza chifukwa mtolankhani wathu anapita kumeneko anakafufuza ndithu koma there was no really concrete uh, concrete evidence yonena kuti munthu katundu wapita chifukwa yemwe amene amanena nawo anadzapezeka kuti akuti iyayi katundu wawo ali nawo Bwino. ambuye bishop anthu akuti katundu wanga wapita apolisi kuwatenga kuti achipatala achipatala kuti ayi palibe any scientific evidence yokuti katundu anapita akuti akumabwerera akumabwerera pang'ono pang'ono ndiye anthu amadabwa ah zimakhala bwanji Ah, nkhanizi za azibambo azibambo akufunsana kuti ndiye anyway mungayikepo bwanji mlomo inu ndi mmodzi mwa mabishopu mdziko muno azipembezo mukamamva nkhani za matsenga mmazichita handle bwanji mma- mmipingo choyamba zomvetsa chisoni kwambiri kuchikwawa ndimapita kwambiri yes ndili ndi ma church kumene kuja tere chakuti zomvetsa chisoni kuti anthu azikakhulupirira zoti munthu katundu wa boma wasowa Mm. ndiye kenako wayamba kubwerera Pang'ono pang'ono. pali pena pake ndinamva kuti umbuli ndi matenda ndithu Mm. mutati mufufuze anthu aja amene amamenya aja ena amangopita kukangothamangira kuyamba kumenya nawo apha bambo Eh. anapita pamuzi pena kukapempha madzi eh, akupempha madzi chocho munthu wopereka madzi akuti eh, katundu wa boma wasowa kuyamba kummenya munthu amene uja Eh. anthu kukamuuza mkazi wake wa mbambo ameneyo kuti ah, amuna anu akuwamenya kuti chani kuti apanga zamatsenga kupita kumeneko kukamuphanso mayi moti kupha bambo ndi mayi kenaka mawa lake pamene panali pachisanu dzulo laliwisiri aphanso mbambo wina moti lero kumayikidwa maliro kumene kudapita Benadetta Chiwanda Mia mtolankhani wathu kuti akafufuze nkhani amene amene akutipangira a footage yomwe tikuonesa mmenemu Aha, chomwe ah, mnzanga yes anzathu amene ndi akunsanje kuli anzathu amene timadziwa ozindikira kwambiri kuli ma mp kumeneko ochangamuka kwambiri kuli makhansala, kuli mafumu, tathamangani muwayankhule anthu. Ambiri sangaonere TV koma muwathamangire mukawauze anthu kuti zimenezozo ndi zachibwana, zachibwana. Zinthu zina zimene zikuonongeka mundifunseni wachipembedzo ndiyankhulepo, ndiyankhulapo koma amene timaononganso kwambiri mutati muone kupatula nkhani iyi tidzayipatsa mpata nthawi zina. Ma, ma prophet ife asibishop timatha kumuuza munthu wamwalira ayi ayi ameneyo sanafe ali nyumba ina yake uko. eh? Anaku- anakusungirani anthu kumaphana anthu kumaphwanyirana nyumba just because you want to get kuti iwe akudziwe kuti iwe ndiwe wina wake mtumiki wa mphamvu zimenezozo ayi zikuchitika kuchikwawa zija ndizomvetsa chisoni anthu akuchikwawa akunsanje ifeyo tikuchita manyazi muchititsa ma- munthu ukakalowa kuchikwawa udziwopa kuti utsetsereke pathabwa tizingothera pathabwapo nkubwerera kuti ndikagunda munthu anthu asiya kugula zinthu akuopa kuti ndikati ndigule munthu pajeratu andikuuza kuti zikubwezeretsani mbuyo kwambiri kuloko mubwerera mbuyo kwambiri anzathu apolisi sesani midzi yonse ngati maselo achepa ena mudzasungitse kuno ku blantyre hmm. atengeni onse amangeni amenewo hmm. amene amayambitsa zimenezo sasowa Pamene amaoneka ngati ali nyumba, eni ake nyumba atengeni amenewo. Mwatenge mwatsekera anthu amenewo. Kuti anthu achite mantha chifukwa zimene zizi si zabwino ndi zoyipa. chabwino tikumaliza kuti tikuwuzidwa kuti kuli progress report ya ku green belt authority kudali nkhani kumene kuku imene amafufuza ndi anzathu a anti corruption bureau otsogozedwa kumeneko ndi a gabriel chembezi munthu sangalakwe zonse kuoneka ngati achembezi uko anthu ati akhiyakhiya uku iye ali kuku akuoneka ngati akuti akuthamanga kwambiri kumeneko kuli mafailo amene ali rede ndithu anthu ena kuti amayimba milandu ya ma 10 miliyoni koma apezeka ati anthu akubweza ma 27 kuti ah, zina za acb sanazione anthu ati ndiye tikufuna tibwere ndi ripoti imene tilonjeze kuti sabata yamawa tikhala tikubwera ndi ripoti lochokera ku ah, Anti Corruption Bureau yokhuza Green Belt Authority progress imeneyi uh, ndi bambo Gabriel Chembezi amene ndi mkulu wa bungwe limeneli la ACB. Azibambo anga ndithokoze ambuye Bishop ndathokoza tidali limodzi mu program ya ya lero. Zikomo. Uh, ngoni wawo tathokoza kuti tidali limodzi mu program ya lero. Nso mukombi. Kuchokera kwa ine ndevu zamwayi Wonder Msisya Nkwenda Vili tathokoza pitirani kuonera maprogramu otsatira nkhani mchichewa ndi Ronald Mpaso Next. Bye for now.
kumbukirani kupanga subscribe to our youtube channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni inuyo muzikhala munthu woyambirira kumva komanso kuonera nkhani zimenezi